Go dtí seo, níl éinne tar éis foireann iománaíochta Contae Laoise, Sligeach nó an Clár a chloí. Mar sin bhí ardú céime tuillte go maith ag Sligeach. In iomaíocht i gcluiche ceannais iomána agus peile Roinn 4 bheadh Longfort. Conas mar a bheadh acu san iomáint? Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta. Dar ndóigh chas na foirne seo i gcoinnibh a chéile an tseachtain seo caite agus bua éasca ag Sligeach. Tugann an buntáiste baile dóibh anso tráthnóna ard-ruathar á dhéanamh ansan. Ag Paul O'Brien an ceann san ag casadh laistigh den chúl ag an deireadh. Sárchúilín ag O'Brien. Le Sligeach ag teacht arís. Obair mhór déanta i mbliana dar ndóigh. Bainisteoir nua istigh, Tom Hennessy an chéad bhliain do i gceannas an pas go cliste thar n-ais ansan agus deis ag Sligeach teacht aon bhabhta amháin eile. Is ó deas bailithe isteach ansan agus deis. Arís cur isteach ansan ag Cawley. Obair le déanamh istigh, smacht ansan ag Andrew Kilcullen, sin é comhchaptaen na foirne, an ceann san thar an trasnán ag Kilcullen. Fuair sé trí chúl agus naoi gcúilín an tseachtain seo caite. A chuntas oscailte anso tráthnóna leis an aimsir athraithe ó bhonn. Anso tráthnóna deis ag an bhfear lár páirce, Robert O'Kelly Lynch, an ceann san ag tuirlingt, b'fhéidir go bhfuil seans anso ar chúl agus tá! Cúl go deimhin. Sár-iarracht ag an deireadh, Gerard O'Kelly Lynch a chríochnaigh. Tháinig an pas isteach ó Robert O'Kelly Lynch agus ag an deireadh ní raibh seans ar bith ag an gcúl báire é sin a choimeád amach. Anois scór ag teastáil ó Longfort tar éis an cúl sin a ghéilleadh. Farrell ag teacht tríd ansan, cabhair ag teastáil ag an deireadh. Martin Farrell ag tabhairt fé scór amuigh i bhfad ansan agus ard-chríoch ansan, ceann a theastaigh ón Longfort. Is diaidh ar ndiaidh Longfort ag teacht isteach ins an imirt. Pas cliste, oibrithe tríd, deis ansan ag Cathal Mullane. Tá sé aige! Sár chúl ag Mullane ag an deireadh. Longfort go mór thar n-ais ins an imirt anso. Pas álainn cliste agus urchar ag teacht ag staid chinniúnach. Is tá muinín go cinnte ag Longfort le cúpla nóiméad anuas, an ceann san neadaithe íseal agus tá an cúl ag Micheál Mulcahy ag an deireadh. Bhí obair go leor le déanamh, preabadh i gcoinne na talún agus an sliotar ag dul isteach. Agus anois, 2-8 le 1-12. Foireann an-chothrom ar fad. Bhí slad déanta an tseachtain seo caite, seacht gcúilín eatarthu. Ar an taobh eile, scór anois ag teastáil ó Shligeach, ceann íseal neadaithe sa líontán. Andrew Kilcullen, 3-9 an tseachtain seo caite. Ard-scóráil á dhéanamh aige ins an chomórtas sraithe i mbliana. Leis an gceann san ag teacht isteach acu Cathal Mullane,, cúl sa chéad leath. Tá sár buille sleasa an san aimsire aige agus bhuel an dá thaobh anois a Liam Mhic Craith féinig ag iarraidh craobh Roinn 4 a bhuachaint an so tráthnóna. Amuigh ar an dtaobhlíne arís atá Andrew Kilcullen. Sár thaispeántas curtha isteach agus cúilín eile an san aige. Do Shligeach arís. Tá roinnt iarrachtaí den chéad scoth i bhfad amuigh faighte tráthnóna. Sin ceann eile ansan acu. Conor Hanniffy ag críochnú. Agus ardchoimhlint anseo i bPáirc Markievicz. Anois ar an dtaobh eile tá deis anois ag an gcaptaen, Murray. Íseal. Tá an cúl uaidh sábháilte. B'fhéidir go bhfuil deis ar an tarna iarracht ar chuma éigin. Bhuel! Tá an sliotar imithe isteach sa líontán. Cúl ag Micheál Mulcahy a fuair an teangmháil deireanach ansan. Agus, bhuel, an dá thaobh fíochmhar chun an chraobh seo a bhuachan. Címid arís an buille chéaduair ag an bhfear lár páirce, Reuben Murray, stadaithe ach ar chuma éigint ansan, d'éirigh le Mulcahy camán a chur leis agus Longfort go mór thar n-ais ins an imirt. Anois ach an Longfort arís, tá seans ar scór eile agus tá an cúl déanach ansan ag Reuben Murray. Ard críoch ansan againn. Címid arís na cosantóirí ar fud na háite beagán ansan. Agus an fear lár páirce agus an captaen ag aimsiú. Sin é an fheadóg dheiridh séidte anseo. Briseadh croí do Longfort ach Sligeach níos fearr ar an iomlán agus comórtas Roinn 4 na Sraithe Iomána 2026 buaite acu siúd anseo sa mbaile.